Moni ndine Jack. Kodi munamvapo nkhani ya Omar bin Omran wa ku Algeria? Nkhani yake ndi yachangu yosalira chakumwa, koma tenticheze. Ku Algeria mu 1998 munali nkhondo eti, nkhondo zake za mkatikati. Ku Algeria sitinapiteko, dziko loti lili ku North Africa linayandikana ndi Morocco, Tunisia, Libya, na Niger ndi Mali eti nde mu 1998 kunali nkhondo za mkatikati eti boma limamenyana ndi ma Islamist group aku Algeria ko eti nde inali nkhondo yonena kuti panafa anthu ambiri anthu okwana 200,000 anaphedwa ena 20,000 anasowa eti kuti anthu sadziwa kuti analowera kuti nde nthawi imeneyoyo kunali banja lina limakhala dera lotchedwa Djelfa ku Algeria tikamakanika kutchula malowo mutimvetsese eti nde kunali mnyamata wina amakhala kwawo ndi makolo ake ndi abale ake dzina lake anali Omar bin Omran anali ndi zaka 17 mu 1998 nde mkatikati mwa nkhondo anapezeka kuti Omar anasowa Munjira akupita ku school makolo ake anayesera kumufufuza kutani sanampeze eti nde nanji inali nthawi ya nkhondo zinali zovuta kunena kuti olo kumusakako muyambira pati nde anthu ambiri amene anapezeka kuti asowa samadziwika komwe amapita anthu anangopanga conclude kuti ndi gulu la anthu 200,000 anatani aja anaphedwa mu nkhondo za mkatikati za chiweniwenizo nde Omar nayenso anali kuti basi anatani anasowa choncho amayi ake anakhalira kulira koma amayi ake amanenetsa kuti ineyo mwana wanga sanafe ndipo sindikudziwa kuti fa chani koma ali nane pafupi ati nthawi zonse amayankhula zimenezo and Omar nthawi yomwe analipo asanasowe anali ndi galu galu wake wapamtima amene amayenda naye mumadziwa mmene anthu akakhala ndi galu mmene amakondera galu wawo ndipo mmene galu amakondera mwini eti anapezeka kuti atasowa patatha nthawi, mwina patatha chaka, anapezeka kuti galu wake wa Omar uja wafa, wasiyidwa pakhomo pakwawo kwa Omar. Kufa kwake anachita conclude kuti wadyetsedwa poison. Sankadziwa kuti wamdyetsa galuwo poison ndi ndani, koma zinathera pompo eti. Ndiye kuchokera 1998 basitu anthu anangoti iye basi mpaka na kufika 2013 amayi ake a Omar anamwalira, abale ake enawo basi kumakhala. Kenako chaka chatha Mu May 2024, pa social media panapezeka kuti palembedwa kunena kuti anthu mwakhala mukuvutika kusakasaka Omar. Omar alipo sanafe, ali kwa aneba, anamubisa kwa aneba mu khola la mbuzi. Nde anthu ataona anatutumuka eti ndikuthamanga kupita ku police ukanena kuti palembedwa izi pachani pa social media munthu wake walemba anonymous ndi anthu ananyamuka ndi apolisi chigulu so chinkokomo cha anthu kuti patha zaka 26 mwana wanu uja anasowa koma wina wake walemba anonymous kunena kuti ali moyo ali kwa aneba mukhola la, la mbuzi ndi ananyamuka chigulu plus apolisi kupita kwa aneba kuja aneba kuzaona iyi Ati anali abambo ena ake nthawi imeneyoyo chaka chatha anali zaka 61 kuona kubwera gulu ati ati anawauza kuti tiyeni kumene kuli kholapo ndi ati anapita pa khola pa mbuzipo kaya ndi mbuzi ndi nkhosa munali zakudya zambirimbiri zimaudzu zomwe zimadya mbuzi hey ndi ati munthu anachita kuchita specify kuti ali mudzenje lomwe linakumbidwa mu kholamo ndi anthu i kumayang'ana mmene muja amangoona mm, zimaudzu zokhazokha ndi mbuzi kenako anaona pena pake pakusunthasuntha maudzu anthu kuvundukula akuona patuluka mzibambo wina wace kumuyang'anitsitsa ndi omar anasowa ali nzaka 17 amupeza ali ndi zaka 45 ali ndi moyo ndithu ali bwinobwino anthu aa abambo aja aneba aja kumafuna kuti athawe awagwira mm, anawamanga ndi kuyamba kufufuza kuti amene wapereka anonymous tip yo ndi ndani ndi chomwe chinachitika nchoti kwa anebako anebawo anali ndi brother wawo ndi amakanganirana malo mpakana maudani osakhala bwino aja akukanganirana malo nkuzapezeka kuti mpamene panabwera tip yo kusonyeza kuti anthu amene amayambana nawo kunali kufuna kumpanga chipongwe kuti winayo amangidwe achotsedwepo iye alande malowo ndiye kuti nthawi yonseyi brother akeyo amadziwa kunena kuti omar akusungidwa mutani kwa aneba pamenenso abale ake a omar anazazindikira kukumbukira kuti ah galu wake wa omar uja omar atasowa tsiku lililonse ankakakhala pakhomo pa kwa aneba nkumawuwa pamenepopo palibe amene ankaganiza china chilichonse ankakakhalira kumakawuwa kenako pamene anapezeka wafa wadyetsedwa poison pamene anthu amazazindikira kuti ah, abambo aja anatani anamudyetsa poison chifukwa chonena kuti amadziwa kunena kuti galuyu akudziwa kunena kuti omar ali mnyumbamo ndipo akuuwa akufuna dani afuna mwini wake ni nkhani yake yoopsa anthu anamuuza omar kuti mayi ako anamwalira anayankha kuti ndikuziwa anamfunsa kuti uziwa bwanji akuti amaona onse pa windo panali windo pamene amamusungapo akamadutsa amaona ati inali 200 meters away pamene panali abale ake amaona mpakana mayi anamva kwachitika maliro zonse amadziwa zomwe zikuchitika kwawo ndi anamfunsa nena kuti ndiye bwanji sumafuula bwanji sumapanga chilichonse chothawa pa malo akewo akuti anaonera kuti munthu ukanatha kuthawa ndiye omar anawayankha zonena kuti sindimatha olo kufuula akuti anampanga matsenga samatha kufuula samatha kupanga china chilichonse basi amangokhala nkumayang'ana azimpasa zakudya akuti nebayo anali sing'anga amapanga matsenga apanga za mankhwala nde kumubako kunsungako atamamugwirisa ntchito zomapanga matsenga kamafuna matsenga awo chani atamamugwirisa ntchito yeyo sizuziko atamamugwirisa ntchito munjira yanji koma auti anali ngati mprison amatha kumaona anthu kutani koma samatha kusuntha kapena kupanga chilichonse kuti anthu aja amuone kapena kuti awaitane anthu sing'angayo ndi anthu ena 5 anamangidwa. Sing'angayo anamupasa life in prison pamene anthu ena 5 wo anapasidwa zaka zosiyanasiyana. Anthu enawo ndi anthu oti amadziwa kunena kuti mnyumba mukusungidwa munthu koma sanapangepo kalikonse kufuna kudziwitsa apolisi. Anthu ndi owopsa kwambiri kumpanga mwana wa mzawo chipongwe choncho eti. Imeneyo nde nkhani ya Omar bin Omran nkhani yodabwitsa yoopsa kuti kumachitika zoopsa kudziko kuno zikomo kwambiri.